Daoibh, is mise Biddy Jenkinson agus tugadh cuireadh dom roinnt éigin dánta a léamh dhíbh. Éabha ina gairdín i nGleann na nDeor, Genesis 13, 17, go raibh mallacht ar an talamh de do chionn, faoi dhoilíos a shaothróidh tú do chuid de, gach lá de do shaol. Caithim mórán ama ar mo ghlúine ag freagairt na talún. Cuirim síolta i gcré. Soiprím rútaí crann i múirín méith. Canaim ar an sean-nós i gcomhpháirt le sionnaigh bhaineanna, asail, beacha, cearca, gasúir, badhbha, ba. Tuigim snaidhm péiste, cuiceareán agus curacú éan. Faoi mo chúram fásann úlla, gealann coirce i gcraobh, téann cearca ar gor, ba faoi léim, grá i bpréamh. Níl in allas mo mhalaí ach úsc aoibhnis, is fiú an leanbh dua a sheolta, is fiú an bheatha a fiacha. Crosaim mallacht Dé, cloím a dhícheall. Cuirim pabhsa ag fás ar leac na bpianta. Sliocht Neidí. Chuaigh Mamó ag cur fhataí i ngarraí an chnoic maidin ghlas earraigh. Do bhí an chré rófhliuch chuige i ndáiríre. Ach tá Mamó ábhairín ceanndána sna cúrsaí seo. B'é Aoine an Chéasta é, agus riamh riamh do chuir sí Sharp's Express i nGarraí an Chnoic Aoine an Chéasta i ndiaidh dóibh an Carghas a dhéanamh faoina leaba ag péacadh.

Do chaith sí cóta preabáin a dílsíodh don Bauman, ach nár tugadh dó go fóill ar chuma éigin. Luigh an dá ghadhar ar thortóga féir ar diúité, shíleadar, iad ábhairín bréan don suí thart rófhliuch. Ligeadh Neidí grág as féin go minic le giodam earraigh. Cuimhne láir asailín mhuintir Charstairs á adharcáil. Gan i bpáirc an aitinn leis ach dhá chaora bhacacha agus scata gé. Ceol! arsa an t-asal. Agus go tobann, ní sa ghort a fuair sé é féin a thuilleadh ach amuigh sa lána ar chos in airde go láithreach ar thóir seirce. Do sháith Mamó an láí san iomaire. Do chaith sí léim thar claí, léim thar fál, an tríú léim thar geata. D'ardaigh sí téad an gheata léi sa léim agus do lean sí Neidí ina ceo gaoithe, le fuadar frithghiniúnach, le cosc a chur le hearrach na n-asal, le what for a thabhairt do Neidí agus éirim earraigh a bhaint de Bhiddy mhuintir Charstairs. Bhí tosach ag Neidí uirthi agus grá dá chomáint ach do chúb sé roimh leoraí. mhuintir Chulainn, agus do bhain tarracóir mhuintir Cardiff siar eile as. Níorbh aon dóichín í Mamó ag scinneadh ina dhiaidh le fána, Brandy agus Sceolaing ag sceamhaíl lena sála. I láithreach, ar an droichid, i ngiorracht caoga slat do mhuileann mhuintir Charstairs tháinig sí i raon téide agus do chaith sí sealán thar cheann Neidí. Do chuir Neidí ceithre chos i dtaca. Chuir Mamó dhá chois i dtaca agus do chuaigh na madraí ar mire. Lig an láir asail grág aisti agus do tharraing Neidí Mamó go meán lár an droichid. Ach chuimhnigh Mamó ar oineach a muintire, ar compensation. Agus grá na gcomharsan agus de ghreim grágáin do stracáil sí ar ais é go lár an droichid. Tháinig bus. Bus turasóireachta lán Meiriceánach ar oilithreacht go Gleann Dá Loch, a gcuid ceamaraí luchtaithe is iad i gcóir chun lámhaigh. Amach leo as an mbus. Hold it, lady! Bhris. cumhracht agus canúint lucht na bhfolt ngorm agus ruchar a gcuid ceamaraí, misneach Neidí. Chas sé abhaile. Mamó is na madraí ina dhiaidh. Ach do bhí an pictiúr tógtha. Ar chúl an Montana Irish Gazette. Griangraf Neidí. É chomh priapach le hasailín Hephaestus. ag tarraingt téide le Mamó na mbútaisí, na pipe cleaners, Mamó nach rachadh riamh chun na sráide gan a bheith gléasta go cuí. Sa chúlráid, ar bhinn an tábhairne, is fearrde thú Guinness, 20,000 cóip de Neidí póraithe san U.S.A.

Deinim mar a dhein an Daghda nuair a d'ith sé, ar son oineach a mhuintire, ar son na cúise, leite na bhFomhórach. Ghlan sé lán coire den leite. Agus sa choire sin do bhí ochtó galún leamhnachta agus a cothrom mine agus geire. caoirigh, muca agus gabhair, go raibh sé ar tí pléascadh. Chrom sé a mhéar ar bhun an choire chun a chinntiú nach raibh graisúil ar bith fágtha ann agus ansin thug sé an méar dos na Fomhóraigh. Angler's Rest a chuir ruaig ar Chumann Amhránaíochta an Bhéil Bhinn. ná raibh rath ar bhur n-iascaireacht, a liúirsíní a chloífeadh ceol go dtite an baoite don duán go dté na duáin i ndúlamán chun róid. Go séide an ghaoth bhur hataí dhíbh, go scioba francaigh bhur gceapairí ham, Go gcaca faoileáin oraibh go fuíoch ón uair go ndúirt sibh sean-nós damn. Mhúchfadh sibh ceol le baoth-chaint búr pissed off, pissed up, fuckin' pipes! Shíl sibh an Béal Binn a chloí le cleatar oighir is flute dá sheinnt. Ní aithníonn sibh Go dtagann tonn cheoil ón aigéan chugainn aníos, curach ón dTrá Bháin i dtír, is ar shiollaí draíochta breátha draighin linne an Bradán Feasa, nár fhaighe sibh breac ar bith go brách ach dris is míol is cuil bhur gcrá. Is sceartáin faoi bhur n-imleacáin. Ar is neimhe. Mo ghrá-sa mo Dhia. Mo ghrá-sa, mo Dhia, gan ainm, gan sloinne, gan seoladh. Mo Dhia, nach móide gur ann dó ach idir dhá b'fhéidir mo dhóchais. Mo Dhia, gan tiarnas, gan chinseal, a thuirlingíonn ar líon damháin trí phutóga caorach, trí shaol na saol is trí ionathar fáinleoige in ubh circe i mbróg linbh.

a féachann ó chré na cruinne faoi ghnéithe gan áireamh nach féidir leis a thabhairt chun suthaine, bás ar bhreith ar bhás ar bhreith ar bhás, áilteoir ar a dhícheall ag greamú scamhóg den iasc féachaint, baitseálaí a bhíonn de shíor ag sá soip in áit scuaibe lá gaoithe, seifteoir

Is cé nár fhéad sí bogadh chuala cliseadh beag sa súsa, sioscadh ins an líne fras póg óna íochtar is a tháinig daol dubh fireann ag bóiléagar thar an tsíleáil mar thraein ag tógáil rithim na roth chuige féinig. Bhíog an tost beagán. Chuaigh an lampa dearg ag léimrigh.

a chothrom inti féinig is gur sáraíodh tout le règlement le héamh ón iníon aonair, Aoine an Chéasta. Cling im chluasa, clog báis an fhile Íosa mar chuisle i gcluas, mar mheadaracht mhall dhoilíosa. Creill á bhualadh de bhéal lusanna an earraigh, bás á bhualadh go boimbéal domhain faoi mhairg. Doirne dubha ag cruinniú sna néalta péatair, fáscadh báistí ina dheora géara gontacha fínéagair. Draighean faoi bhláth, é geal ar dhuibhe dhrochspéire faoi ghealán fáin aolchorp lom gona chéasta. Scaoth préachán, bratacha dubha na gcéadta ag cleitearnach le broimnéis chóisir chéasta. Úire talún. Úsc cumhra na cruinne á réiteach is ordóg éaga ar chéadfaí. Clog an teampaill. Gach cling mar chloch á rúscadh le m'ardána le rí na n-ollúna. Clog na marbh ag gairm ar an bpobal beannaithe is siúlaim leo im bhó sheasc chun eadartha. Pianta cumainn. Mairg an té nár thit i ngrá, nach ndeacha a chiall uaidh seal ar shiúl, nár goineadh ag an ngealach lán, nár imigh díleá air le dúil. Mairg an té a thit i ngrá seal tamaill is a tháinig tríd. Measa liúr i ndiaidh an áir ná brú dá ghéire lena linn. Mairg don té atá i ngrá is é is measa as den triúr, ba mhéanar dó dá bhfaigheadh bás. Atáimse marbh den chéadú uair. Uair. Caithim mo shaol ag umhlú dá bhfuil ann. Nó sin is filíocht ann dar liom. Agus do shíleas nach raibh aon ní beo nó neamhbheo nach n-umhlóinn dó. Ach ag Tionól Idirnáisiúnta Filíochta, nuair a tugadh cuireadh dos na filí ag deireadh an seisiúin, Umhlú don lucht éisteachta go bhfaighidís bualadh bos. Foilsíodh dom nár chóir d'ionadaí na Bé sléachtadh. Ciúnas. Fáilte romhat, a bhradáin bhig, a chaith an bhroinn le confadh saoil. Gabhaim orm bheith mar abhainn dod chúrsa óm chom go sáile i gcéin. Scaoil do racht is ól go fuíoch. Súigh uaim suan. I gconradh cíche súfad siar ó lúb do bheoil gean le tál arís go buíoch. Fáilte romhat, a bhradáin suain, a dhein lánlinn chiúin i sruth mo shaoil. Ar sheol do chuisle, airím ceol na n-uile do mo sheoladh féin. Leanbh lae. Í glan innte. A hanam nua-cheaptha ag broidearnach i gcró na baithise. Craiceann chomh caol nach n-aithníonn méara slíoctha thar an aer é. Teann is buan ag fiaradh géag. Éan a sciúrd as ealta na neamh-bheo is thuirling traochta. Cleití crutha caite sa chliabhán in éarlais fillte, í tugtha suas don suan. Fairim a tarraingt chaol ar aer an tsaoil. Leanaim luail béil a dhearbhaíonn go subhach nár baineadh í de dheol an dorchadais. Iarraim a greim muiníne ar mo mhéar is meallaim í. Tiocfaidh lucht féiríní, tiocfaidh cailleach an bhearrtha is ní féidir í choinneáil amach. Limbo. Tá cat sa cheallúrach ag sianaíl. Ní hé mo leanbh tá ag caoineadh. Fiachat é, cat gan ainm. Tá ainm agam ar mo leanbh. Tá cat sa cheallúrach ag sianaíl. Ní hé mo leanbh tá ag caoineadh. Bíonn lucht an cheallúraigh faoi aoibhneas. Ní airíonn uathu baiste Críostaí. Tá cat sa cheallúrach ag caoineadh. B'éigean dom dul ann go tapaidh, ar chóngar, d'fhonn an reilig a sheachaint. Pé rud é atá ag caoineadh, ní chaoinfidh feasta de cheal cíche, cat a chéasfaidh cliabh na hoíche. Ní bheidh mo leanbhsa ag caoineadh. Seachrán Bhiddy. Ó, do chonaic mé mo Thiarna is a chroí á shníomh le cumha, an spéir á bhascadh is an chrois á haire go dlúth. Coróin spíne ar a mhalaí trína shlios caol rinn chaol chrua, d'fhág a scéimh i mo liobar mé 's nach paidir ann fhéin an tnúth.

Is ní bheidh romham ach mo bhás bithbhuan má shíothlaíonn tú. Tabhair do sheanléim ón gcrois is fág an dán díreach uait. Táim ag filíocht thart ort, im choda beaga ort. Seo, seo, déan mo chabhairse, nó bí ar mo thórramh, nó tabhair dom gean. Agus nach fearr salm suilt ná salm aithrí? Sirim searc, Ní beo ach mo chroí agus bás snige air má scoirim don gháire. A bhile an fhill a chrann na páise fógraím ort umhlaigh, lúb. Déan na tairní id ghéaga a theilgean, slánaigh, scaoil do rún. Is tú crann na haithne. Tá úll an fheasa id lúb. Is tá beatha uaim. préamhaigh im dhán, slat sailí i gcré mhéith phlúir. Gread, a chuid, a mhuirnín, fágse an chrois i do dhiaidh. Scríobh ár ndán as an nua, cuir an bás bán go buan dá shlí. Níl idir muid is poll báite Ach filíocht arú a Chríost nach leat an rann is na ranna is nach mithid duit an file a íoc. Abhairt neimhe. Gabhaim molta Bríde. A Bhríd, a bhanaltra na n-uan is na n-uascán, a éarlamh na bpréachán, foilsigh! Do dhroim le geimhreadh, deasóg is ciotóg ort,

mbocht ar chlaí na teorann ag tnúth le gealáin ghréine, led lasracha, led leaspairtí, leis na mámanna péarlaí a chaitheann tú ar linnte airgid. Níor tháinig tú inné cé gur fhógair an lon ort. Tiocfaidh tú inniu agus an ghrian ag marcaíocht sna glinnte thar chíb agus luachair ar mhuin na gaoithe. Tiocfaidh tú ag rástáil do bhuataisí ag cnagadh aitinne